ụmụnne m ihe m chọrọ ịkọrọ unu kịta bụ ihe mere eme o ihe a bụ akụkọ mere eme ọ bụrọ akụkọ ifo ka onye ọbụla tọọ ntị ma tụsara m ya bụ ozi tọọ ntị nke ọma na ị ga-amụta ihe ihe na-eme n'ụwa kịta ọ gwụkwa m ike o lekwa na ihe a bụ nwatakịrị nwa mahadum nwa a dị 22 years nwa a pụtara jee ike isi ka ọ na-aga na main road ọ na-aga n'ụzọ wee hụ ndị a bu ntonto moto garara ọnụ moto garara ọnụ agbafee ya tinted glass ọ gbafee ya kwụsị ka ha kwụsịrị onye ahụ bụ onye na-anya moto ha rituo wee gakwute the girl wee bido gwawa the girl okwu ka ọ na-agwa the girl okwu gwakata ya gwakata ya the girl esorozie ha wee bawa na moto kedu ihe ọ na-agwa the girl ọ na-agwa nwatakịrị ahụ sị ya na ya chọ ka ya ṅụọ ya ara na ya laikiri ya na ya gafere hụ otu o si wee dresị ya na dressing ya atọgburu ya na ya laikiri ya na ya lọvụrụ ya nwa makwa na ezigbo mma dị ọcha nwa 22 years ọ sagide nwa isi ọ sagide nwa isi nwatakịrị esorozie ya wee bawa na moto ahụ ka ọ bazi na moto ọ bụrụ na ha dị mmadụ tọ nọ n'ime moto ahụ nyanwa bụ driver tinyekwuru mmadụ naabọ ọzọ ọ sịzie mmadụ naabọ ọzọ ahụ nọ n'azụ na ha pụọrọ ya n'azụ ka ya na the girl banye n'azụ mmadụ naabọ ahụ apụọ ka ha rituru gaferezie n'iru ofu onye akwụrụ ọtọ n'ala ee eh, onye nke na-anya moto akpọrọ the girl banyezie na the back seat nọrọzi ebe ahụ ṅụrụwakwa ya ara nọrọ ebe ahụ ṅụrụba ya ara ka ọ na-aṅụrụ the girl ara ṅụrụgide ya ara ṅụrụcha maka na mgbe ahụ na-asa isi ahụ na ọ gwara ya sị ya na ihe ya chọrọ bụ na ya ga-aṅụrụ gị ara mana ya ṅụrụ gị ara na ya ga-enye gị ego ya na the girl ebido bituwa price the girl asị ya na ọ ga-enye ya 30,000 naira for ịṅụrụ ara o the boy ekwetanụ sị ya na ihe ọbụla na ya ga-enye ya na ya laikere ya ọfụma na ya lọvụ ya ọ ya ka ọ ṅụrụgide the girl ara ṅụrụcha ọ banye na the front seat ee eh, mmadụ naabọ ndị ọzọ kwụ na ofu onye n'ime ha abatakwu sị the girl na ya chọkwara ịṅụrụkwu ara na ya ga-enye gị ego the girl asị na ọ ga-enyekwa ya 30,000 naira ọ sị na ya ga-enye ya o were 30,000 naira nye the girl making it 60 for two persons ṅụrụbakwa ara nke ya ọ ṅụrụgidekwa ara ahụ ṅụrụcha the third person asị the girl na ya nwere onwe ya ga-aṅụrụkwa na ya laikekwa gị the girl asakwara ya aka ego o werekwa ego nye ya making it 90,000 naira ọ natara ha ebe ahụ ha ṅụrụgide ara ṅụrụcha ọ ya ka ha ṅụrụchara ara buru ya gbadatụ nwa obere kwụsịzie ya the girl asị dobe ya ebe a na ebe ya na-eje ike isi nọzi nso ka ya werezi ụkwụ gata ọfụ mgbe the girl ritụziri ebe ahụ wee jewezi ebe ọ na-eje ike isi ka o ruziri ebe ọ na-eje ike isi ndị na-eke isi ebidokwa kewekwa the girl isi o the girl anọkatazie bịa notisie na ara ya naabọ nwezi ka o si eme ya na ọ dị ya ka a ga-asị na mmiri na-apụta n'ime ya mmiri na-apụta ya a na-asọpụtachazi asọpụta sef and the girl abụrụ na o yi o yi akpa ara o yihụ o yihụ bra ya em ihe a ebidokwa na-eme the girl o the girl asị "Ah, ọ gịnị na-eme ya ọ gịnị na-eme ya ihe a the thing ebidozie na-enye ya pains na-enye ya ahụ mgbu nke na-ekweghị ya odidi the girl anọkatazie bịa bido gwawa ndị ahụ sị ya na ya amakwa ihe na-eme ya na ya amarọkwa ihe na-eme ndị ahụ abịa jụọchaa ya sị ya ma ọ mụrụ nwa ọhụrụ ọ sị ha mba o na ya amụrọkwa nwa a sị ya keekwanụ nke bụ na ara gị naabọ na-agbafu mmiri na eh, a- a- awụ- awụpụta mmiri ara n'ụdị a ihe niile na-awụpụta na-achakwa white ka mmiri ara the girl asị ya na ya amakwa the girl abịa nọkatazie jiketa ihe o kwerọ ya the pains abịa karịa the pains abịa zuo ya ahụ niile ma obi ya ma ebe niile the girl anọkatazie bewezie akwa yes the girl ebewezie akwa bewezie akwa akwa abụrọkwa nke obere tiwe mkpu ndị a na-eke ya isi amazi ihe ha ga-eme ha gbapụ ọsọ chọọ moto kpọrọ ya gawa hospital ka a kpọrọ the girl garuo hospital dọkịta elegide ya lechacha ya chekichasịkwa ihe nwere ike na-eme obere nwa 22 years nwa agbọghọ ụdị ihe a chekicha ya mecha test niile kwesịrị ime o nwerọ ihe a hụrụ common malaria adịrọ this girl n'arụ dọkịta sị na ya amakwa ihe a na-etriti o na o nwekwa ihe na-eme nwa a jụọ nwa a o nwe ka i si wee gị ije kedu ebe ihe a kedu ka o si wee bido gị nwa ahụ sị na o nwekwa na ọ na ya na-eke isi nọkatazie ihe a ebido ya dọkịta sị ya na ike agwụgokwa ya na ya amakwa ihe ya ga-eme ala ndị mmadụ abịazi gbakọtazi ebe ahụ ka the girl na ha etikwa ndị mmadụ agbakọtasị okay ebe ọ bụ na dọkịta elechago ya na hospital sị na ya amarọ ihe ya ga-eme na o nwe ihe a hụ ka ha kpọrọ ya gaa na native na ihe a nwere ike ịbụ maybe attack ha kpọrọ the girl jekwuru ndị native doctor ka a kpọrọ ya gakwuru ndị native doctor onye native doctor ahụ abịakwa chekie wụọ afa ya n'ala wee sị the girl na gị were ọnụ gị kwuo ihe na-eme gị gị kwuo ihe ị gara the girl asị ya na o nwekwa ihe ya gara na o nwekwa ihe ya gara ma ọ na ha anakwa the pains o the native doctor sị ya na ihe ya na-ahụ bụ na o nwe ebe gị ga na o nwe ihe gị o nwe ije gị jere the girl asị ya na o nweghị ije ya jere na ya na-eje ike isi okay the native doctor emechakwa jụgharịa ese wụgharịa afa ya n'ala wee gwa the girl sị ya na o nwere ndị gị na ha nọ na moto ṅụrụ gị ara na o nwere ndị gị na ha nọ na moto taa ṅụrụ gị ara the girl wee sị ee na ọ bụ eziokwu ọ sị ya kọwa otu o si eme the girl abịa tụtụrụ ihe a niile na-akọrọ unu kịta wee kọchaa ka ha siri wee wee gbado ya n'ụzọ wee saa ya isi sachaa ya isi ya collect ya 90,000 from them ha wee ṅụrụchaa ya ara na ha dị mmadụ ịtọ ṅụrụrụ ya ara onye native doctor ahụ wee gwa ya sị ya na ihe ya na-achọ ịgwa gị kịta bụ na ndị ahụ ṅụrụ gị ara ewerego gị ihe niile i ji bụrụ mmadụ ewerego gị ihe niile i ji bụrụ nwaanyị na ihe ị ga-ayọbadị Chukwu gị makwa ma ị ka ga-adị ndụ na ha ewerego gị ihe niile mmadụ ji abụ mmadụ na ebe ara gị nọzi kịta abụrọdị ebe dị nso na ọ nọ far the girl aka na-ebekwa akwa ọ sị ha na ihe ga-emekwa biko na ha ga-akpọ nne na nna ya na ihe a abụrọ case ya ga just na treat but ahụ na ya ga-akpọ nne na nna ya ka nne na nna ya hụkwa ihe na-emenụ ebe a nụnwa ka okwu nọgodi e wee kpọba nne na nna ya ihe m ji sị ka m kọpụtara unu ihe a bikonụ ụmụnne m tụsaranụ m ozi a nke ọma maka na ihe na-eme n'ụwa kịtaa ka nkụ ndị ego mbute karịrị ka ụmụaka ụmụ agbọghọ onye nwoke onye nwaanyị ka onye ọbụla saa ntị ya mmiri wee nụrụ this my story wee ghọta na ihe a abụrọ akụkọ ifo ihe a bụ ihe mere eme unu ga-amụta ihe n'ime ya ka onye ọbụla kpachara anya ihe na-eme ka nkụ ọkwa ya ka this girl gụa nwatakịrị nọkwa na mahadum agụ akwụkwọ o. ọkwa otu a ka o si wee jee o nwe onye mazịrị the next condition ya now o nwe onye ma the next condition ya but the girl is not finding it easy at all ndụ ya kịta nwere ka o si wee nọrụgodu ya mere m ji sị ka m wetara unu ozi a maka na ọkwa ihe na-eme mmadụ na-amụrụkwa na ihe lekwenu nke medoro nwatakịrị nwa 22 years nọ na mahadum agụ akwụkwọ maka ndị a na-eji ụmụ ọrụ ihe ndị a ha na-aga ọ bụrọkwa onye ọbụla kwụsị gị n'ụzọ bụ mmadụ ọ bụrọkwa onye ọbụla na-asị gị hello hi bụ mmadụ ka unu kpachanụ anya unu na ihe na-eme n'ụwa kịtaa ka nkụ biko tụsaranụ m ozi a ọfụma ma tinyenụ m aka n'akara nsonye ekenekwa m unu ndewonụ